maliyɛnw foli ani tanu kɛrɛnkɛrɛn an b'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati na kɛrɛnkɛrɛn ma aes peuple an b'aw fo dante foli min na les peuples de l'aes an b'a fɔ aw ye ko bravo à vous bravo aux soldats bravo le général d'armée assimi goïta bravo capitaine ibrahim tarawele bravo à abdourahamane tiani ka taa kunasini na ka n'a bila kunu na ka n'a bila bi sɔgɔmada in na aes peuple kelen kelen o kelen kelen u bɛ ka bunteni kɛ juguw la cogo min na jugu bɛ ka bunte ten u bɛ ka bunte fo ka tila ka su fara su kan tuguni an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi sɔgɔmada in na murujan kɔnɔna la min bɛ tali kɛ an ka arime u solila ka jigin banbaanci jɛkulu tigilamɔgɔw kan ka bunteni kɛ o hukumu kɔnɔ chef d'état major de l'armée a ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen kunnafoni jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn eh, banbaanci jɛkulu min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko gati mɔgɔw ko u détectera u détectelen u détectera ɲaamɛ de sanfɛ u yɛlɛna ɲaamɛ de kan kɛrɛnkɛrɛn ma u ni murujan cɛ a bɛ t'i jɔ min bɛ tali kɛ kilomɛtiri mugan ani duuru bɔɲɔgɔnko ka taga tilebinyanfan na kɔrɔn jɛngɛn na quoi kɔrɔn ni tilebin ni ɲɔgɔn cɛ o jɛngɛn na donc o hukumu kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw nana ka na sigi sen kan k'a yira k'a fɔ ninnu minnu repérélen filɛ nin nin waati in na yalima ninnu ye jɔn ye ninnu bɛ se ka kɛ mɔgɔ sugu jumɛn ɲaamɛ sanfɛ o de la sa i k'a dɔn k'a fɔ a ye laseliw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ sabati o waati de la k'u teliya an ka maa minnu bɛ sanfɛ n'o bɛ tali kɛ an ka pankurun tigilamaaw la olu kɔni y'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye maa sugu min ye olu nana ka na gosili kɛ o gosili kɔnɔ u nana ka na banbaanci jɛkulu maa tan ani kɔ bɔɲɔgɔnko u nana ka na u bɔnɛ u ni na chef d'état major ko ko hali sisan misiyɔn minnu bɛ sanfɛ n'o bɛ tali kɛ an ka pankuru minnu bɛ sanfɛ ka se ka yɔrɔw lakana cogo min na ka lakana sabati cogo min na olu ye wulikajɔ kuraw sabati tuguni k'a yira k'a fɔ ko ninnu buntennen kɔfɛ k'u ko in tɛna bila o bilacogo la o y'a yira k'a fɔ murujan kɔnɔna la a bɛ waatinin bɔ nin nin waati nin kɔnɔna na nin waati damadɔnin murujan marabolo kɔnɔ banbaanci jɛkulu kɔni sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na u bɛ k'a ɲini ka se ka jatigɛwale ta ka ɲɛsin sigida mɔgɔw ma ani ka taa se sigida dɔw ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni bunteni nana ka na da o kan o de kɛra sababu ye sa i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni jɛnsɛnna bɛɛ lajɛlen y'i taayɔrɔ ɲini ka bɔ nin ko in kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ nizɛri jamana na surɔ dara su min kan Niger u ka pankurun jigin kɛnɛ banbaanci jɛkulu tigilamaw nana ka n'u kun da yen fana kan k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛna cɛnni don Niger kɔnɔna la o waati kelen na Niger armée finitigilakaw olu fana ye wulikajɔ sabati ka se ka buntenni kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ nin banbaanci jɛkulu ma cogo min na k'u bunti laseliw kɔfɛ a yirana k'a fɔ banbaanci jɛkulu maa min tora nin ko in na a bɛ t'i jɔ maa bi saba ani kɔ bɔɲɔgɔnko la armée sera ka min bɔnɛ a ni na mercenaire tan ani kɔ o de tɛgɛ tara Niger jamana kɔnɔ an bɛ waati min na fɔ bi minnu ka wulikajɔ kun ye ka se ka ɲami ka birisa ɲami k'o don jamana taabolo la cogo min na laseli min nana ka na kɛ o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ mali finitigilakaw fana u y'a yira k'a fɔ hali sisan ko nin wulikajɔ ni fɛɛrɛ ni dabali ni dɛmɛ dɛmɛ kɔnɔna na ko u fana bɛ fɛɛrɛ kuraw tigɛ sini ma sinikɛnɛ ma banbaanci wale tigilamɔgɔw bɛ fan o fan k'u jɛnsɛnnen don i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛna d'a bɛɛ lajɛlen kan n'i y'a ta k'a jateminɛ sisan nin waati laban in na sira bɛ bɛɛ lajɛlen bolo k'a yira k'a fɔ banbaanci jɛkulu n'u ye reperela yɔrɔ yɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ buntenni bɛ da o kan o buntenni bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn u b'u yɛrɛ ta cogo min na ka se ka bɔ kɛnɛ kan o de la nin waati laban na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko banbaanci ko yɛrɛ nin y'a ko bannen de tan pewu bawo ka d'a kan san labanw na u ye jatigɛli wale minnu kɛ o jatigɛli walew kɛra sababu ye sa i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka ko dɔ ka olu sigi sen kan nka i k'a dɔn nin waati laban in na fɛn min y'a jira ne kɔni k'a fɔ u ka wulikajɔ minnu bɛ k'o sabati o wulikajɔ kɔni bɛ kɛ sababu ye fɛn ma to ka se ka ko bɛɛ lajɛlen ka se ka o ban cogo min na o kunnafoni kelen kɔnɔ an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ fɛn min ye Abidjan jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ an ka wasaden mamadu hawa gasama n'ale ye mali député kɔrɔ ye mali député don cnt tɔgɔ la bi an bɛ waati min na fɔ sisan bari yanni furancɛla fanga cɛ député tun don yɛlɛmani a bɔlen kɔ députéya la cnt la u tilala k'a ta tuguni ka kɛ wasaden o de hukumu kɔnɔ ale ka kiri ale ka kiriw ko nana sigi sen kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a yirana k'a fɔ mamadu hawa gasama san saba kaso o dira ma a b'o kɛ datugulen ani ka 5 miliyɔn ka o sara amani ye n'o ye ɲangini ye i k'a dɔn maître mamadu ismail konate ale ka nana ka na nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati ka se ka o ɲɛfɔli kɛ an kunnafonidilaw ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kiri tigilamaw u nana ka na min lase o kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ n'an tora kunnafoni kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ hali sisan n'i y'a ta k'a jateminɛ nin wulikajɔ ni fɛɛrɛ ni dabali caman o sigilen kɔ sen kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ US mɔgɔw olu ka laseliw kun kɛra k'a yira k'a fɔ k'olu donna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko minnu ye fonction publique sɔrɔ olu ka jaabiw bɔlen i k'a dɔn k'a fɔ kunu an balila k'a ye kɔni olu ka jaabiw bɛɛ lajɛlen nana ka na annulé jamana ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ninnu annulation nana ka na sigi sen kan min bɛ tali kɛ u ka adimiw minnu passera olu kɔni nana ka na annulé cogo min na bawo ka d'a kan n'a sɔrɔ ni tɛsiw kun labɛnnen don k'a fɔ k'u ka taa tɛsiw kɔni kɛ u ka baaraw kɔnɔna na nka nin waati kɔni na a ko bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka na annulé an bɛ don min na fɔ bi k'a yira k'a fɔ ko jaabi minnu bɔra o jaabiw ko olu ma ta ba la cogo min na o kunnafoni u nana ka na o di jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma o kɛra sababu ye maa minnu fana kan ka taa nin kalansoba in na olu kɔni jigilamisɛnya y'a caman sɔrɔ ka d'a kan u kun hakili la k'a fɔ ko ni olu yɛrɛ donnen kalanso in kɔnɔ

ale kɔni y'a yira k'a fɔ histoire minnu bɛ yen nɔ n'o ye tarikuw ye olu ka se ka sigi sen kan joona joona min bɛ kɛ sababu ye sini ma sinikɛnɛ ma mɔgɔw ka se ka u tanu bila sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ tarikuw la a kɛcogo ɲuman ani fana a lakali cogo min na olu baaraw ka se ka sigi sen kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o waati kelen na an bɛ na kunnafoniw na min bɛ tali kɛ web tv maa minnu ka baaraw bɛnnen don bɔlɔlɔsiraw kunnafoni di ma n'an b'a fɔ olu ma ko web tv an b'a fɔ ko pages mais an ko web tv o waati kelen na i ka dɔn k'a fɔ fɛn min HAC président n'o bɛ tali kɛ gawusu kulubali ale ye laseliw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ka bɛn ni zanviye kalo tile mugan ni segin san ba fila mugan ani wɔɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko projet de loi de tara k'a yira k'a fɔ ko web tv olu ka régulariser ka se ka o di mɔgɔ ma mais a ma fɔ ko les réseaux sociaux kɛrɛnkɛrɛnma maa minnu bɛ web tv la ni web tv b'i bolo olu bɛ jate i n'a fɔ média en ligne o bɛ jate i n'a fɔ ko arajo o bɛ jate i n'a fɔ ko télévision bawo ka d'a kan agrément de bɛ di o fana ma min bɛ tali kɛ olu ka laseliw la a y'a yira k'a fɔ ko olu kan ka se ka fɛn min n'u olu ye maa ba tan ni duuru sɔrɔ abonné la k'u kan ka sefa wari miliyɔn naani u kan k'o sara jamana ye u ka baara kadiri kɔnɔna na bawo ka d'a kan o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ k'u fana farala ka n'o di communication baw kan bawo ka d'a kan o maa ba tan ni duuru a y'a yira k'a fɔ a ka laseliw kɔnɔ k'a fɔ ko hali o tɛ sɔrɔ arajoso bɛɛ bolo lamɛnni na walima teleso bɛɛ bolo lajɛli la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i kɛra o ye i kɛra i damana communauté ba ye i kɛra i damana maaba wɛrɛ ye donc jamana bɛ wele bila i ma ka se ka fara i kan baaraw ka se ka sigi sen kan cogo min na a ka se ka ko k'olu kadiri ɲɔgɔn fɛ cogo min na a nana ka n'i da don o ko kɔnɔ ka se ka o kunnafoniw ka se ka o bɛɛ lajɛlen ka o lase an bɛ don min na fɔ bi o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ l'office de niger i ka dɔn k'a fɔ a yirana k'a fɔ min bɛ tali kɛ sefa wari miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi duuru bɔɲɔgɔnko o kɔni nana ka na di u ma ka u ka kow sigi sen kan yanni marisi kalo tile bi saba ani kelen yanni o cɛ fɛn b'a to ka se ka ko kura minnu kan ka se ka boloda olu ka se ka boloda o boloda cogo la o hukumu kelen kɔnɔ i n'a fɔ an ye kunnafoniw di aw ma cogo min na direkaw fɛ yen nɔ an y'a yira k'a fɔ ko pinasi dɔw kɔni nana ka na tunu direkaw fɛ yen nɔ nin waati in na mɔnikɛlaw kɔni sera ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ su naani o kɔni o sera ka ye an bɛ waati min n'a fɔ bi nin pinasi tununi kɔnɔ na maa tan bɔɲɔgɔnko i k'a dɔn k'a fɔ halisa olu bɛ ka ɲini olu kunnafoni ma se ka fɛ olu kɔni sɔrɔlen don tɛgɛ la nka maa kelen o de tunnen don hali sisan kibaruya ma se ka sɔrɔ o la an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ an cakɛɲɔgɔn bolo direkaw fɛ yen nɔ an bɛ don min n'a fɔ bi ni ala sɔnna nin bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw na k'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ni ala ma basi kɛ ni ala sɔnna sɔɔni sɔɔni ani an ka mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ flash d'information na n'o ye bɛ tali kɛ a nansarakan cɛɲi na wala an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsira min bɛ tali kɛ nɔsi media page bɛɛ lajɛlen na a facebook ka taa se youtube ma kunnafoni minnu mana bɔ jamana kɔnɔ jamana kɔkan an n'u bɛɛ lajɛlen ta k'o di aw ma ladiriya kɔnɔ aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn